ekwuru e achọrọ m ịdọrọtụ gị back to mgbe ị kwuru okwu sị ị nọ around these people these two brothers E-Money na Kcee and ị ga-asị that na ọ bụrụ sị egwu na m na-ajụnụ sị e nwelenụ mmadụ linkiri gị to those people ị ji nọrọ ị ma na e nwere ihe na-ebu something lead to something you know and not only them i find that na ị nwekwara access to obi obi our brother i mean cubana m na-ajụnụ sị ọ wụ ọ wụ na gịnwa connectere onwe gị to them ka ọ wụ yours your god given talent which is egwu gị wụ ihe wụ the the the turn the the standpoint ị ghọtago ihe nyeziri gị access to these people

m mebe egwu m mebe egwu ma egwu egwu m a kpọ chinedum chinedum na 2018 ka m kụlụ ya a lot of songs m kụ na 2018 so now i was telling the company to give me to make it possible for me to collaborate with these big stars so they saw the effort i was putting on gekwa ntị they saw the effort I was putting on na na since e ji mebe the tournament na mụwa bụ onye gbagotanụ bịa na-egosi promise a very bright you know and promising talent ka m na-eshowcase so m distọbụkata fa ha sị m na fa enwerọ that eh, na fa draft or that opportunity na their program mana let them see what they can do about it agbata 2019 2019 the tournament was about to start again so that na m ga hand over to the eh, incoming winner na-egekwe ntị o o ru na that 2019 my mom nwụọ so my mom nwụọ e wee kwuo because of gịnị that I have been pushing ihe a mezị bụ na the next tournament they activated this part of the uh, uh, um, contract bụ na gịnị

na my village chiata within that ọ nwụọ this week next week ya bụ the the movement na Lagos Ikoyi Chukwumerije ha wee kpọọ m sị m so sorry that na mụ ama abịanwuzi the na mụ aga abịanwuzi the the the seminar m sị onye kwuru that thing a sị m no na i should stay back with my family m sị ya no problem na my mom knows that I am na ihe m na-achọ bụ my my career ka m na-achọ i left everything m na-eme gaba Lagos erute na Lagos anwa na-ege ntị before then I'm an instrumentalist I can play the piano very well I can sing I can play the lead guitar na-egekwe ntị i have something i have value enwere m something to exchange so and because i know this mus mus uh, this uh, musical equipment ọ nya mere mụnwa i dey write my songs the way i write my songs i write my songs with my piano with my guitar ọ nya mere my songs na-adị ka egwu onye na-eti egwu de mmadụ adịghị edepụtalụ m

for that now o bido kọwa ya okwu mgbe ọ na-ekwucha okwu anwa I didn't say anything ọ chọ ka o mechie ị ma ihe ọ jụrụ m ọ sị m nna my R Kelly you have not said anything since we we've been uh, on this uh, topic m sị ya na ka m kwuo eziokwu na iwe ewekwana ya ọ sị m ka ya dị ya m sị ya ama m na iwe ga-ewe gị ọ sị m no m sị ya I, I rather not speak than to make you angry ọ sị m "Ah, in fact you have my clearance eh? speak na m aga ewe iwe m sị ya beta ọ na Lagos State na ka ihe niile Lagos a na-ege. na Lagos it was it was being recorded live by by uh, uh, um, is it MTV Base and Sound City ị ma ihe m gwara ya asị m ya nna anyị all this time ị na-ekwu okwu na I have been picturing the song that I can give you that you cannot resist. ọsị m ọsị m wow nsị ya ifuru ihe flavor na ụmụ obili igbo mee ọsị m ya nsị ya so so you are you are, you are let me let me jokingly say this thing you are toasting him musically you are toasting him musically you have to be intentional in what you want when you have that card when you have that opportunity

I don't want you to be angry because mụ nwee na gị collaboration dị ka ịkparị gị because at the level ị nọ na ya if you must collaborate you will collaborate with people nwegoro much value na the industry but talent wise What I will give to you, you can't resist it. Anyidon ị dịkwa smart so ị gwara pump and plain gị inwe na ya collaboration dịka ịkparị ya ọ dịka ọ wụ ibutu ya ala ọ ihe ị gwara ya that was that was my exact words i'm repeating my exact words ihe m ji repeat ya bụ na ọ bụ na a kpọọ vidio ọ fụ ya ọ ga-agwakwa gị n'eziokwu that was my exact words ị ma ihe ọ gwara m ọ sị m oya collect my manager's number m wee jebe ka na manager ya ka m je nara ya nọmba ọ kpọọ m kpọchigha m azụ sị m collect my number o were direct line ya nye m do you know that na egwu a na-ekwu onye ọbụla kwebe ise ise biko kwebe ise ise ife ọma ga-emela anyị ise i wrote that song that same night that same night when i say that same night from beginning to end even my both my verse o oh, both my verse niile na egwu a i wrote everything that same night ọ bụrụ na m edebughị ya debe edebe o immediately i got that number i wrote that song that night i called the producer that night say i am coming back in two days time hmm. but but but in all this process eh, eh, eh, at that point in time ị brief ya na ị lose-uru your mom because esi mma gị ka ị just slide ya that part enwebeghị ihe m gwalị ya nwere ihe mụ na ya kwuru ya m just gwa gị ihe me play it out the f- m- first time mụ na ya na-ekwu okwu wa ajụjụ ọ jụrụ m you have not said anything all this while and I answered him so I didn't ejeghịdị m ka m jee chatba the number this is me you can save my number eh -eh. I didn't the first chat m na-achat that number Chukwu mere ije the first chat m na-adrop na that number ahụ e nye m bụ egwu a ka m sende the first chat m na-adrop na that number ahụ e nye m bụ egwu a ka m sende nya wee jụ mụ nya wee jụ mụ who is this ozugbo ọ na-asị m who is this m sendara ya picture m m sị ya i have done the assignment the ball is in your court o wee na-ege m ntị o that was mgbe ọ nọ Dubai na-ego ihe ha ga-eji dozie ụlọ ha rụrụ n'Uli that year ha mepee their house o wee mepee the egwu few days later wee kpọọ m na phone wee sị m it's a lie it's a lie that was his exact words it's a lie it's a lie how did you do this enwere ihe m kwuru ọ sị m are you the one that did this song m sị ya yes ọ sị m are you sure m sị ya yes m were voice record m gụọrọ ya the egwu send ya na WhatsApp ọ play kwa the egwu fụ na ọ exact na-agụ fụ na ọ the same voice

that was 2019 m wee sị ya na m na-eni my mom ọ sị m relaxịa i nichaa your mom come to Lagos after the burial m sị ya na m efinishigo ọ bookọ my flight m gbagota Lagos a bịa mee the egwu e mechaa the egwu Chukwu mere ije mgbe e mecha the egwu m wee sekpuru ala wee yọọ KCee sị ya this is the second thing m ma-ayọ gị all my life after the first one m yọọ gị n'Ikoyi and I don't want you to be angry maka na i nye m first attention m chọ ka m take advantage of it ọ sị m ka ihe dị ihe a na ma mụ na ya abụrụgo friend now m wee sị ya nna anyị biko achọrọ m ka ị were egwu a I dash you- I dash you weru eneedighọ m ya were egwu a ka egwu gị mee ihe dị na ya were ihe niile dị na the egwu adịghị m interested sọsọ ihe m chọrọ bụ ka afa mụ na my face pụta enwerọ ihe ọzọ m need ọ sị m no na ya achọghọ na ya need any problem again na ya ka pụta with nke nke song ka hapụ ịkpọba afa mmadụ ebe a ịghọta m sị ya no he refused for complete two weeks i was begging Kcee na whatsapp na instagram ya na WhatsApp ya na-ayọ ya to the he refused until mụ eje na social media wee na-ede the egwu Kcee featuring Anyidon Kcee featuring Anyidon this song by Kcee featuring Anyidon ọ sị m this boy m chọ ịrapụta ya m sị ya nna anyị i nye m egwu a na ọ ga-efu enwe m resources enwe m fan base enwere m i cannot do what is expected and music is business na me in fact i can sign any document were egwu eneedi m ya ihe m chọrọ bụ gịnị ka ị were egwu as mee ya ihe ị na-eme egwu gị promotu otu i si promotu egwu gị ya bụrụ na afa m pụtara o were egwu a ọkwa egwu a ka e ji mara Anyidon na ịmata after m gụsịrị egwu a m wee kụzie my own ego Igbo abụrọ ọgwụ na onye chọ onye chọọ na ọ ga-akpata ego o wee sị m because of ihe m mere na nke izizi na ya ga-etiri m ọnụ free of charge na m welukwa gaba o wee ti na-egekwa ntị o o wee tiri m ọnụ n'ego Igbo abụrọ ọgwụ ka onye chọọ free of charge nwanne ya nwoke sendịara m 1 million sị sị m ji support all the video shoot and everything mgbe otu a ka m si wee mee the video of that song that song a wee baa ihe m na-agwa gị na ọ bụ otu a ka mụ na ndị a si mara otu a ka mụ da- mụ na ndị a si mara they now happen to see my kind of person fụ na abụrọ m somebody bịara ha nso ka m bịa were ewere that na enwere ihe m na-eweta and na m abụrọ somebody bịara ịbịa collect ya achọghị m ka a na-emetara m ebere ejikwa m o. mana eyi m ya n'ihu na m ejighọ ihe a ndị be anyị na-ekwu na a close mouth is a close destiny a sị gị jee yọba ayịyọ ihe a na-enye onye na-ayọ ayịyọ na ihe a na-enye onye nwere afịa ọ na-ere abụ the same thing i nwee afịa ị na-ere m were ego nye gị the value of ihe ị na-ere gị nwee nye m the commodity mana ọ bụrụ na i nweha afịa ị na-eresị m na ayịyọ ka ị na-ayọ ihe m enye gị one nweru one nji ife m nwere ka m enye gị and ị nwee the right ịsị m o zuru ọ na o zuọ because anyị enwe cost price enwe ihe i resị m anyị gịnị mere gịnị mere o ji wụrụ that na most of onye be anyị mega ọfụma ụkwụ ya ga-ederịla Lagos ọ wụ Abuja Lagos and Abuja na-awụkarị starting point ha nwee blow kee ihe o ji dị like that somebody ga-agbagide lukuluku na east mana ihe ọbụla ọ na-eme through his talent or her talent o deha na Lagos ọ wụ Abuja the next thing ya skyrocket kee ihe wụ the reason ọ bụkwanụ that na number one bụ na first bụ it depends on the business ị na-eme e nwee business ga-abụ locally ka ọ ga-ebulu ụzọ m nwee nke ga-abụ ọ ma abụ Because, because, because if not, you're coming to Lagos State and the award they winning. Every can I have access to this person, even with your talent. I came to Lagos because of gịnị the seminar bụ na Lagos ka a na-ehost ya abịa m Lagos maka ha bi na Lagos are you getting it now what I came what I came bụ I came for bụ the seminar a na-eme na Lagos ka m bịa ebe a ka m nọ meetie ha number one bụ na if you check your market ọ bụ na your market your market matters a lot ọ bụ na your market nọ na Lagos ma ọ na Abuja ọ na township going where your market is matters a lot eh? mana ọ bụrụ na market gị anọrọ ebe a i jee nọrọ ebe a because na ndị ọzọ nọ there ị mara na onwe ka ị na-eme ị ga na-ajụ bụ market gị ọ nọ there ọ bụghị a sịkwa seaport a sị market gị ọ nọ there business anyị na-eme your market ọ nọ there i nee anya fụ na ihe ị na-azụ or maybe na ị na-eme eh, eh, eh, palm oil business and all these things i jebe Lagos maka ndị ọzọ na-eje Lagos while ọ n'ime n'ime villages ka ị na-ebute the palm ị na ị na prepare the palm oil ị fụ na ị fụ na isi gị akpakọ ọnụ are you getting it so you ask yourself kee ebe your market dị what kind of business are you doing so ọ bụ na your business ị na-eme bụ na market ya bụ ebe a ka ọ dị na ọ bụ na ọ bụ business ị ga-ewepụ ewepụ because na this places ị na-ekwu ihe a i checkie number of indigenes ị fụ na number of ndị na-abụrụ non-indigenes karịrị indigenes and ebe ọ na-abịaruru as ị fụ na number of non-indigenes karịrị indigenes ma na ebe ahụ township